Mar a n-instear scéala na Nollag as Jimín leis an Seabhac. Oíche Nollag bhí ana-shaol againn. Fuaireas féin agus Cáit dhá thornapa mhóra agus bhaineamar a leath díobh agus ansan chuireamar poll síos iontu chun na gcoinnle a chur 'na seasamh iontu. Ansan sháitheamar craobha beaga cuilinn i ngach tornapa acu agus chuir Cáit páipéar timpeall orthu. Bhíodar go gleoite a dhuine agus lasamar iad sar a dtáinig an oíche in aon chor. Ach mhúch Mam arís iad. Istoíche, chuir mo Mham prátaí is iasc ar an mbord chugainn. Ach ambaiste, nár itheas féin ná Cáit aon phioc de, mar bhí 'fhios againn go raibh rudaí eile ag teacht! I gceann tamaill, tharraing Mam amach an císte mór breac agus do ghearraigh sí dúinn é, agus dhein sí tae agus fuaireamar dhá úll uaithi. Nuair a bhí athair Mhicilín ag dul thar doras, thug Mam isteach é, agus thug sí braon as buidéal dó. Buidéal go raibh trí réiltíní air! Agus thug sí braon beag do Dhaid, agus fuair sí féin braon as buidéal eile, agus dúradar go léir, Go mbeirimid beo ar an dtráth so arís! pé brí a bhí acu leis. Tháinig Bet Mhór agus Máire Aindí isteach agus chuir mo mháthair braon as an mbuidéal buí i dhá ghloine agus ansan chuir sí siúicre agus uisce beirithe iontu agus chorraigh sí le spúnóig iad. Cheapas-sa ná hólfaidís sin in aon chor ar dtúis é.

an riach a mhic ó! Nuair a chonac iad go léir ag ól, tháinig dúil mhallaithe agam féin ann, agus nuair a chuaigh Daid amach le hathair Mhicil, agus bhí Mam ag caint leis na mná in aice na tine, thógas féin slog as an gcrúsca a dhuine. Ach is láidir nár mharaigh sé mé leis an mblas a bhí air. Ní fhéadfainn é a scaoileadh siar, agus bheadh eagla orm é a chaitheamh as mo bhéal ar an urlár. Agus seo liom ag baint an doras amach agus mo bhéal lán! Chonaic mo mháthair ag dul amach mé. Cá raghair anois, a Jimín? ar sise. Ach ar m'anam ná dúrt aon focal, ach an doras d'oscailt agus cur díom. Lean sí amach mé agus nuair a chonaic sí mé ag casachtaigh agus ag caitheamh seilí amach, He he he, ar sise, a chladhaire, ní dhéanfainn dabht do mhac t'athar, masmas, go gcuirfeadh sé ort. Ba ghránna an riach rud é. N'fheadar cad chuige a dúirt Mam an focal san mac t'athar liom. Bhí sé déanach nuair a chuamar a chodladh an oíche sin, mar bhí Mam ag ullmhú an gé i gcomhair lae an Nollag. Do bhain sí amach a raibh istigh inti agus do nigh sí agus do ghlan sí í agus ansan do líon sí arís í le prátaí brúite agus oinniúin agus piobar agus im agus salann agus rudaí eile agus do dhein sí é a dhaingniú isteach inti. Ansan fuair sí snáthaid agus d'fhuaigh sí í. Bhíos féin is Cáit ag faire uirthi. Maidin lae Nollaig chuaigh Cáit is mo mháthair go dtí an chéad aifreann. Bhíos féin agus Daid i mbun an tí. Faid a bhí Daid ag crú na mbó, dheineas-sa foghail ar an gcupúrd. Ghoideas úll agus líonas póca liom de rísíní, agus bhí smut den bhairín breac ann gearrtha. Chuireas chugam é sin, leis. Nuair a bhíos ag dúnadh an chupúird arís, do bhuail smaoineamh mé. Rugas ar an mbuidéal buí agus do leath-líonas cupán as. bhlaiseas é, ach ar m'anam dá olcas é an stuif dubh ba sheacht measa an rud buí. Dófadh sé thú, a dhuine! Ansan, n'fheadar cad a dhéanfainn leis. Ghlaos ar an madra, agus chuireas féna phus an cupán, ach ní fhéachfadh sé air a mhic ó, níor dhein sé ach sraoth a chur as. Ansan chuimhníos ar sheift eile. Fuaras dorn mine bhuí agus do fhliuchas leis an stuif as an mbuidéal é agus chuireas sa bhuaile amach é ar phláta. Siúd chuige an gandal mór agus d'alp sé a raibh ann. Níor bhraitheas faic air go ceann tamaill. Ansan chrom sé ar ghogallaigh. I gceann tamaill, d'éirigh sé as san agus chrom sé ar siúl timpeall agus leathcheann air. Fáinne a bhí sé á dhéanamh agus é ag siúl. Ansan stad sé agus leath sé an dá chois amach ó chéile agus bhí sé á shuathadh féin anonn is anall. Chuirfeadh sé an cat ag gáirí. Ansan do luigh sé agus dhún sé na súile, agus ní fhaca aon oidhre riamh ach é, ar sheana-Dhiarmaid chríonna anso amuigh nuair a bhíonn sé ag titim dá chodladh sa chathaoir mhór os comhair na tine, agus é ag míogarnaigh. Ansan luigh sé ar fad anuas ar an dtalamh agus shín sé a phíobán uaidh amach agus do leath sé an dá sciathán agus ní raibh anam ná brí ann ach chomh beag agus dá mbeadh sé marbh. Ambaiste, bhíos ag breith chugam ar eagla go gcaillfí é, agus ní fheadar cad a dhéanfainn. Chuala Daid ag teacht ó Chró na mBó agus chuireas díom isteach. Nuair a chonaic Daid an gandal do stad sé agus bhí sé ag caint leis féin. An dial mé, ach go bhfuil sé ina chocstí! ar seisean. A Jimín! ar seisean ag glaoch. Bhíos-sa ag scuabadh an urláir ar séirse. Cad tá ort? arsa mise. Maróidh do mháthair sinn, arsa Deaid. Tá an gandal mór ar na croití deiridh. Cad a dheinis leis? arsa mise. Cad do dheinis-se leis? arsa Deaid. Bhíos ag iarraidh é a chur ar Deaid agus bhí Deaid ag iarraidh é a chur ormsa.

Ar m'anam gur bhain Deaid stad asam, mheasas ná raibh a fhios ag éinne beirthe é. Ach níorbh é sin an chuid ba mheasa den scéal, ach go raibh Mam ag éisteacht leis an gcaint go léir mar tháinig sí isteach i ngan fhios dúinn. Chrom sí ar an mbeirt againn, a mhic ó, agus níorbh fhiú trí leathphinginí sinn nuair a bhí deireadh ráite aici, mise agus Deaid bocht. Is crua an saol atá againn. Níor fhan focal i nDaid, d'éalaigh sé leis go dtí an tAifreann, agus bhíos-sa trí fichead slat 'na dhiaidh aniar an bóthar síos agus gan focal as éinne againn! Nuair a thána abhaile ón Aifreann bhí an gandal in aice na tine ag mam agus an t-anam ag teacht arís ann. Ní fhuair mam amach riamh cad d'imigh air mar nuair a tháinig deaid abhaile bhí sí ag baint sásamh de i dtaobh gur ól sé dhá ghloine fuiscí as an mbuidéal a bhí sa chupórd. Dúirt deaid ambaiste nár ól agus go raibh sí ag cur éithigh air. ach d'áitigh sí air gurbh é a d'ól é. Ní rabhadar baoch dá chéile an cuid eile den tráthnóna. Bhí trua agamsa do Dhaid, ach dar fia, ba mheasa liom mé féin, agus ní dúrt aon fhocal.